mana ka m gbọọrọ ya ewekewo ndị wohere ya ị makwara o nwere onye nwere appointment tanọ ka ọ mara aka na 12 11:45 onye ọma anwụọ ma chineke nyere gị ndụ maka na o nwere ihe ọ chọrọ ka ị mere o nwere ihe m chọrọ nkọwara ọ bụkwa na iji ndụ

ọ ga-adị mma na mbụ aka na shiri ụmụ ya ewekwa iwe na ihe dị ọkụ ga-ajụgide oyi ọkwa ị mara ka o ji ahụ ọkụ wa ọ ga-emeke ji oyi onye nwe anyị gbaa ume afụtara m shi na onye nwe anyị shiri m gwa ndị ezi omume na ọ ga-adịrị ya mma ama m ihe siri ike agbanyeghị na ihe siri ike mana tink cheweta ihe nwa ihe siri ike mana chisa akpa ịgba ghe ụzọ ghe ọnụ ya chichasịa eze ya i je n'ekwu na kichin ị hụ ihe oriri ipikwara afọ ị hụ ego i ji gota anụ gota azụ gotawa ozu ada goteke akwụkwọ nri were chọtawa ofe ị hụ na onye nwe anyị dịwara gị mma o nwere ndị ị ka mma biko gbachie ezi gbachie obu gbachie ezi niile kene chineke n'ihe o mere a sị na ekenekwa onye na-agwa ekeje ọ kwọtara ya ọzọ chineke anyị ga-emere ihe dị mma hmm? ka anyị were nwayọọ nwayọọ kwa ụbọchị hmm? na ọ bụ nwayọọ nwayọọ bụ njem e ji eje n'ogwu maka i menukwa ya n'ike ọkwanụ njem jee n'ogwu na-ejesie ike ọkwa ọ magbachaa ya ezi mana ewekwa iwe nukwa nwayọọ nwayọọ anyị na-eje n'ubi ọka na-acha anyị na-eje n'ugbo ọka na-acha mgbe eji mechekwa anyị emeri okorokoro anyị emeriwe ebola anyị emeriwe lassa fever anyị ga-emeride okorona ka onye nwe anyị gbaa anyị niile ume ọ bụ ya bụ ihe m ji fụta shi chineke ga-emere anyị ebere ọ da ahafụ ndị ya o kwenukwa anyị nkwa na ọ ga-emezie ọ ga-emezie ọ ga-emezie ọ ga-emeziri ya n'aha jizọs ya dịkwara gị mma ọ bụ ya bụ ihe m ji fụta ọ bụ emenukwe m expect ka m na-ekwu ihe na-akpa ọchị mgbe niile achọrọ m gbagbaa anyị n'ume ga-emekwe na onye na onye na anụ onye tarwa bụ ada na-ata mkpụrụ achọrọ m iji ohere a ekpere ụmụ anyị ekpere ụmụ anyị na-eje akwụkwọ ụmụ anyị ndị nọ n'ọta akara ndị nọ na preschool ndị nọ na praịmarị ndị nọ na sekọndịrị ndị nọ na yunivasịtị ndị nọcha na mahadum dị iche iche ana m ekpuchi unu n'ime ọbara jizọs asị m na ọbara ọma bụ ihe ga-eji kwuoro anyị okwu ebe a kpọrọ afa anyị chineke ga-ekpuchite ụmụ anyị against ihe niile a na-akpọ gang occult ihe niile na-adị ka ha na onye nwe anyị ga-ekpuchite ya ha niile ga-epiekere fụta n'udo ama akọkwachikwa ụmụ anyị n'akụkọ ka a mara kọọ nwatakịrị nọ nke nọ n'ime air force e, e, e, na arotile chineke ama kwe ka ọ bụrụ portion ụmụ anyị n'aha jizọs ekpere m na m na-ekpe ana m ekpe ka chineke mara uri idoo m ihe m chọrọ ka ị na-ekwu bụ amen isee amen and ọ ga-adị m bụọ m n'aha jizọs ụmụnna anyị ndị ọzọ nọcha ebe dị iche iche nọcha ụwa ụwa nkịrịnkịrị ekpere m na-ekpere taa nụ a bụ na ihe ihe niile i tikwara aka ihe ọbụla i tikwara aka chineke emeghefuru ụzọ ebe ọma ị ga mere ha shiri nakpo ha shiri ụwa ị mara ihe mere i jekwe ewe ebe ọma i jekwere a ga-anabata ya ebe ebe ị ga-emere a gere chineke ga-eme e nye favour ipienukwe de a ga-anabata ya ọ bụkwa n'ihi na a shị ma mba mba mba ihe ị ga na-anụ this time bụ congratulations ana m ekpekwe ekpe ekpere ụmụnne anyị nọcha na naijiria asị m na chineke bụ onye fụrụ mme ihe niile ga-agba anyị ume n'ihe niile na-emewa n'ihe niile na-eme na ndị ọchịchị anyị na-achọghị ịmanụ ihe na-eme onye nwe anyị bụ ihe ga-aza anyị n'aha Jizọs demekwen Chineke bụ ihe nọ n'elu ọ maara achọrọ m ohere na abụfu ụmụ nwoke na-echi ichi nwunye ihe ekpere m na-ekpere bụ na ihe anyị kpee ka ị ga-eji chi nwunye ihe onye nwe anyị ga-aha aha ngịa n'elu dị a n'aha Jizọs naanị ihe m chọrọ nkọwara bụ ọ bụkwa na ị na-eme ihe dị agha kwụsịkwa maka na ọ dị ihe chineke anyị ọ dị akpa obi ụchọ ezinụlọ kwesịrị njikọta onwe ha ọnụ lọvụ onwe ha eri ihe together eme ihe together hụ nwunye gị n'anya nwunye ya asọfụrụ ya ọ bụ ya bụ ihe m ji kpee ekpere sị chineke bụ onye fụrụ mme mme ihe niile jikọta ezinụlọ anyị niile together n'ohu na ohu n'aha jizọs and ọ ga-adị mbụ ọnụ mana ọ dịrị anyị bụ nne na nna ime ka ọ ka ama adị ụmụ anyị ewee na-amụta dịra n'aha jizọs ohere na bụ fụ ụmụ nwaanyị nwere ire barb wire isi na aghọchi ịsatọ ihe m na-ekwu na onye nwe anyị ga-ama selotepu n'ọnụ ka ị wee mara mgbe ị ga-eji kwuo okwu na mgbe ị ga-eji mechie ọnụ n'aha Jizọs ọ kwa ekpere dị mma bụ ihe m na-ekpe maka ịrọtọfọs bụ ihe ụmụ nwaanyị anyị na-akpara ire o nwere ihe ị ga-abụ ịgwakwa nwoke ọ ma ama mgbe o ji ha ihe ka kpema n'isi ukwu nchị mana ana m ekpe ekpere na onye nwe anyị ga-enye anyị amamihe na nghọta bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị isi ezinụlọ ka anyị wee nwee ike nekọta ụmụaka anyị nekọtake ndị ji anyị hụ ha n'anya ọ bụ ya bụ ihe anyị kwesịrị na-eme eme onye nwe anyị ga-ama selotepu n'ọnụ ka ọ mara mma Zekaraya n'aha Jizọs ọ bụ ya bụ ekpere m na-ekpe maka ọnụ anyị dị too much ebelievere m na onye nwe anyị anụwa ekpere ka iji shi ise nke mere anyị ji ka achọ nzaza ọ bụ anyị ekpe n'aha Jizọs anyị believuru na ihe niile anyị kpere ihe niile anyị rịọrọ tanụwa na onye nwe anyị emezue onye nwe anyị emezue ọ ga-emezukere anyị ọchịchọ obu anyị n'ebe ndị be anyị nọ ọ ga-emezu ọchịchọ obu ndị Biafra ọ ga-emezu ọchịchọ ihe niile bụkwa uche ya bụ ihe ọ ga-eme ọ bụ ya bụ ekpere m na-ekpe anyị ekpe bere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ise hmm. ama m na ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ga-asị sị ka ị mere ekpere ihe m maara bụ na onye nwe anyị maara obu anyị ji kpee ya bụ ekpere na ọ ga-aza anyị ana m ekene unu deemekwanụ onye unu na-anụ olu ya tanụwa bụ Ada na-ata mkpụrụ aṅara abụ m onye chineke na-emere ihe ọma Hmm. ọ dị egwu